Is mise Shane, múinteoir Gaeilge agus ball den ghréasan. Tá an gréasan ann le tacú le múinteoirí Gaeilge. Gréasan do mhúinteoirí eagraithe ag múinteoirí atá ann. San am i láthair tá sé níos tábhachtaí ná riamh go mbeadh muid ag tacú le chéile agus múinteoirí ag dul i ngleic leis an cianfhoghlaim. Ba mhaith linn ardán a thabhairt do mhúinteoirí na smaointe, seifteanna agus teicnící atá acu maidir leis an chianfhoghlaim a chomhroinnt le múinteoirí eile. mar a deirtear, ar scáth a chéile a mhaireann muid. Mar sin má tá teicníc, nó modh teagaisc, nó bealach maith le leideanna staidéir a thabhairt nó eile agat agus dá mbeadh suim agat é sin a chomhroinnt le múinteoirí eile, tá muid ag iarraidh oraibh taifead gairid a dhéanamh ar do fhón póca nó ar do ríomhaire agus é a chur chuig Gréasán na Gaeilge at gmail ponc com. Cuirfidh muid na físeáin ar ár gcainéal YouTube sa dóigh is go mbeidh seans ag múinteoirí teacht ar na físeáin go furast agus go mbíonn muid ábalta foghlaim óna chéile agus tacú le chéile. Bíodh na físeáin timpeall 3 nóiméad, níor cheart go mbeidís níos mó ná 5 nóiméad. Mar eiseamláir, seo físeán atá déanta agam féin ag úsáid Screen Recorder PowerPoint leis an scáileán a thaispeáint. Seo straitéis simplí amháin atá mé féin ag úsáid faoi láthair le cuidiú le daltaí cur lena stór focal. D'iarrfainn ar na daltaí dul go suíomh nuachta Gaeilge RTÉ agus roghnóinn alt amach, cuir i gcás an ceann seo ar cúnamh ag teastáil go práinneach ó lucht na mbialann. Rachainn fríd agus léifinn fríd an t-alt seo leis na daltaí. Thiocfadh leat é seo a dhéanamh beo, ar Zoom ná Teams, ná thiocfadh leat an rud a thaifeadadh sa dóigh go mbeadh deis ag na daltaí dul fríd é níos moille. Mar sin, so cúnamh ag teastáil go práinneach ó lucht na mbialann. Agus mé ag dul fríd seo, phiocfainn amach focal ar bith a bheadh nua do na daltaí agus scríobhfainn iad síos agus dhéanfainn iarracht iad a mhíniú do na daltaí. So, cuir i gcás, go práinneach, ciallaíonn sé sin, sin rud éigin a chaithfidh tú a dhéanamh go luath. Agus leanfainn orm mar sin. Tá sé ráite ag úinéirí bialann nach dtig leo fanacht dúnta nó go mbeidh vacsaín faighte don ghalar Covid-19. Arís, mura mbeadh an focal 'galar' ar eolas ag daltaí, Scríobhfainn isteach ansin agus bheinn ag iarraidh ar na daltaí na focail nua a bhreacadh síos agus iad ag dul fríd seo. Ag an deireadh, bheinn ag iarraidh ar na daltaí deich bhfocal nua atá aimsithe acu a phiocadh amach agus go rachaidís go Teanglann.ie agus go scríobhfaidís na focail sin isteach. agus go bhfuighidís amach an chiall atá leis na focail sin. Le é a thógáil céim níos faide ansin, thiocfadh liom iarraidh ar na daltaí abairtí nua a chumadh iad féin ag úsáid na focail nua a d'fhoghlaim siad inniu, cuir i gcás go práinneach, B'fhéidir go scríobhfaidís abairt amach ar nós Tá cabhair ag teastáil óna buachaillí go práinneach. Sílimse féin go gcuidíonn an straitéis seo le daltaí cur lena scileanna léitheoireachta le cur lena stór focal agus le cur lena scileanna scríbhneoireachta. Níl anseo ach straitéis simplí amháin agus tá's agam go bhfuil neart smaointe maithe eile agaibh amuigh ansin agus ba mhaith liom go ndéanfaidh muid na smaointe sin a chomhroinnt le chéile go mbeidh muid ag tacú le chéile agus ag foghlaim óna chéile.